ne balima facebook jama aw bɛɛ salamalekun aw balimakɛ idris martinez konipo don komi aw yɛrɛ bɛ n dɔn ni n ka baara taabolo ye cogo min ni polimiki bɛ dugu kɔnɔ information jɔnjɔn aw mago b'o la n b'a essayer ka se a tigi ma k'a ɲininka mɛn dan o ye mɛn tigila ye kunu an bɛɛ dabali banna an ye karamɔgɔ suwala ayidara ka video dɔ ye video min kɔnɔla la a bɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'u kana bɔ ka taga marisi la n'o ye vendredi marisi a video kɛra polimiki ye mɔgɔ caman bɛ yen u taara suwala ka kuma kɔrɔw ta k'a ka bi kumaw ta k'u fila tugu ɲɔgɔn na an yɛrɛ y'a ye ko kuma ninnu tɛ ka bɛn ni ɲɔgɔn ye o hukumu kɔnɔla la an sera karamɔgɔ yɛrɛ ma k'a ɲininka mun de y'a to kunu kuma ani bi kuma u ma bɛn ni ɲɔgɔn ye o hukumu kɔnɔla la an bɛna karamɔgɔ suwala baya ayidara ɲininka question fɔlɔ min na suwala an ye e dɔn réseaux sociaux sanfɛ ni lutte ko kɛlɛ di an y'i dɔn réseaux sociaux sanfɛ ni ibk ka régime kɛlɛli di an y'i dɔn an tɛ a banna la mais anw dabali banna mun de la anw y'a ye depuis an tɛ a banna wagati ni jamanakuntigi ye polisiw bɔ i ka da la u y'i ka télévision datugu depuis o wagati anw y'a ye karamɔgɔ falenna karamɔgɔ min n'ale tun bɛ dénonciation kɛ o karamɔgɔ o nana i sen bɔ dénonciation na donc o ko o kɛlen don ka anw dabali ban an bɛ fɛ k'a dɔn mun de ye karamɔgɔ da falen ka bɔ ibk critiquer la bi ka na kɛ ibk ka partisan ye fo ka taa campagne kɛ ibk ye 2018 la n'i bɛ se k'o jaabi di anw ma

n'u bɛ ka diɲɛ ko bɛɛ da n kan u ye nkalon jugu sugu bɛɛ da n na musoko nkalon tɛ nkalon ye nafolo minɛ ko tɛ nkalon ye nkalon o nkalon n'u bɛ se u y'a bɛɛ da n na jɛnɛya nkalonw dara n na nka ne y'o bɛɛ to ala ma n ko ala k'o bɛɛ kiri tigɛ maa o maa n'i ye jɛnɛya nkalon da n na walima i ye wariminɛ nkalon da n na k'a sɔrɔ i m'a ye a seereya t'i bolo ne y'o bɛɛ di ala ma n ko ala k'o bɛɛ kiri tigɛ ala kan'o dɔ faga ni ala m'olu malo diɲɛ k'a ye nka i ka ɲininkali jaabi teliman ye min ye e yɛrɛ ɲuman na ko n tun bɛ fɛn fɔ régime ma n b'u ka kow lagosi n b'a fɔ u ye nin kɛ a ma bɛn o n'a ta bɛɛ ni ne ye n ka video kɛ ka kuma ne bɛ tila n ka kuma la mɔgɔ tɛ bɔ ka ne neni régime ka mɔgɔ la régime ka mɔgɔ tɛ nkalon dilan k'a former k'a da ne la régime ka mɔgɔ si ma deli ka bɔ fɔlɔ ko Chouala i ye karamɔgɔ lankolon i bɛ ta mais ne bɔra wagati dɔ de la dɔrɔn bɛɛ bɔr'o kalama a kɛra sunkalo kɔnɔ ne kumana opposition fɛ n ko opposition a bɛ min na marche sunkalo fɛ n ko sunkalo kɛlɛ tɛ dan soda la a ye sabali ni sunkalo banna an bɛɛ bɛ jɛ an bɛ marche kɛ n k'u k'a dɔn IBK ye ATT tile kɛ n ko IBK ma nin ɲɔgɔnna daga jugu don ATT da la su ni tile marche su ni tile kiritigibaw n ko IBK m'a ɲɔgɔnna kɛ n ko u ka sabali n'u ka don nana a bɛ kɛ ne y'o min fɔ ne kunbɛra ni mun ye ne yɛrɛ ni mɔgɔ minnu n'an bɛ ɲɔgɔn fɛ wuli ne ni opposition de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o don an ka di fɛn bɛɛ b'an cɛ mais ne ye olu yɛrɛ ka mɔgɔw ye u bɔra ne kama fan bɛɛ k'an neni k'an dɔgɔya k'an fa neni k'an ba neni diɲɛ dɔgɔyama tɛ dɔgɔyama ye u ma min d'an ma a ne ko n ko mɔgɔ fila de bɛ kɛlɛ la ne bɛ ka mɔgɔ dɔw de dɛmɛ jamana jɔli kama o tuma na ne ka nin ko fitinin dama ka bɔ ka kangari da aw ye aw ye ne neni aw ye ne jaga aw ye ne kɛ fɛn bɛɛ mɔgɔ min yɛrɛ dun bɛ fanga la ni fanga bɛɛ b'o bolo se bɛɛ b'o bolo ne ye dɔ fɔ o ma o ma fɛn kɛ ne la o ma ne neni o ma ne dɔgɔya a ne ko n k'o tuma na ne ye min faamu n ko min ka surun tiɲɛ na o ye min bɛ sabali jamanadenw k'u dalata fɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni lagosi ni neni ye o de la i y'a fɔ ko polisiw bɔra yan polisiw bɔra yan nɔ ne ye kuma min k'o la ne ye video min k'o la ani ne ye waajuli min k'o la o ma dogo maliyɛn si la ne ye fɛn fɛn faamu ne y'a bɛɛ fɔ mais o kɔfɛ président y'a yira k'a fɔ ale tun t'a kalama ministre y'a yira k'a fɔ a tun t'a kalama mɔgɔ dɔw ka ko labɛnnen de don ɔ alihamudulilayi u y'a ɲɛnabɔ parce que ne menacélen de kun hali sisan ne menacélen don o ye kuma wɛrɛ ye o ye diinɛ ko ta fanfɛla ye mɔgɔ dɔw bɛ olu t'a fɛ ka anw ye parce que o ye diinɛ ko ta n tɛna don o détail la o video bɛ ne bolo ne taara o yira faamaw la o wagati de polisiw nana ne fɛ yen sinɔn mɔgɔ si ka hɛrɛ tɛ k'i to nin aji la k'i to posisiyɔn dɔ la ko e, e, e bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la polisi b'e nɔfɛ walima garidi b'e nɔfɛ o tɛ mɔgɔ ka laɲini ye o mɛ n'i menaselen don jamana wajibiyalen don k'i latanga o de la sɔrɔdasiw bɛ taa nɔrɔ la u bɛ sa o de la sɔrɔdasiw bɛ taa eh, santiri la u bɛ ka kɛlɛ kɛ ka fasodenw kunmabɔ ne fana ye maliyɛn den dɔ de ye o dɔrɔn de ye polisi bila ne fɛ mɛ o kɛra perezidan y'a jira k'a fɔ a t'a kalama ne ka sabali u tilala tuguni ka mɔgɔw bila yan ni nɔ garidi wɛrɛw bila yan ni nɔ minnu nana ne garidi pour que ne ni ka kisi ɔ oh, o tɛmɛnen kɔ ne ɲɛ b'a la minnu ni ne bɛ jɛ la san kelen san fila san duuru an bɛ jɛ la n ka bonya bɛɛ b'u kan n ka karama bɛɛ b'u kan olu bɔra u ye ne jaga ka n kɛ namaratɔ ye ka n kɛ maa lankolon ye ka n kɛ diɲɛ fɛn bɛɛ ye donc ne nan'a ye n ko sabali bɛ yɔrɔ min na majigin bɛ yɔrɔ min na n ko ne bɛ taa yen ne nan'a ye ne ye kuma minnu fɔ IBK ma ni IBK sabali o kɔrɔ ne ye fɛn caman fɔ IBK ma aw yɛrɛ ɲuman na n y'a fɔ jamana de kama n ye kiyɔsiki cikow kɛlɛ kɛ n ye kɛlɛ wɛrɛw kɛ mɛ o n'a ta bɛɛ ale sabalila ne kɔrɔ o ne ye kangari kelen dɔrɔn da opposition ye n ko a ye sabali sunkalo mana ban a ka marisi kɛ o kuma dama dɔrɔn kama ne kɛra zon ye n kɛra fana ye n kɛra tɔgɔ ɲinina ye n kɛra wari ɲinina ye donc ne k'o la sa n ko ne bɛ fara fanga in kan ni min ma ɲi n b'a f'u ye cogo min na n yɛrɛ b'o fɔ cogo dɔn e idris filɛ ni ne bɛ ɲɔgɔn dɔn ni ne y'e ka video ye n'a ma diya n b'i wele de ɔ n'u yɛrɛ fana ye da yɛlɛ ne ye ko n'an ye min kɛ n'a ma bɛn a fɔ an ye ne y'o caman kɛ o mun ma bɛn ne b'u wele k'a f'u ye mais kana c'est pas la peine i k'a fɔ publiquement ne bɛ idirisi dɔn e bɛ ne dɔn ne bɛ kuma e kan e ka barika ne ye ne bɛ ka video kɛ e kan e ka nimoro bɛ ne bolo ne ka nimoro bɛ e bolo walima ne k'e bɛ ka video kɛ nka a bɛ n dabali ban o tuma na ne taara o sira de fɛ anw bɛ jamana sumali de nɔfɛ on n'est pas contre toi mais bien sûr contre ton système an tɛ maa si contre la an b'i ka système de contre la i ka ɲininkali jaabi de ye nin ye ne farala IBK kan o de la campagne na parce que ne y'a ye ale bɛ se ka sabali ale bɛ se ka muɲu e yɛrɛ idirisi dalen don o la fɛnɛ i y'a dɔn o ye tiɲɛ ko min dara IBK kan n'a bɛ se ka da perezidan min kan diɲɛ kɔnɔ e k'o dɔ fɔ ne ye tan ni ne kun y'i ka ɲininkali fɔlɔ jaabi D'accord. O jaabi faamuyara. Mais karamɔgɔ, bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko ji tɛ kumu gansan. Anw y'a ye k'a fɔ ko i ka kumakan a falenni a balenna maliyɛn caman na. Maliyɛnw ko ko n'i y'a ye ko Suwala Bayaya Hayidara y'a dafalen ko giriman dilen bɛ sɔrɔ a ma dɛ k'a bɛ sɔrɔ u ye wariba de proposer a ye cogo min na a bɛ se k'a danbe ye o n'a a ka hɔrɔnya ko k'o feere karamɔgɔ suwala jumɛn de b'i bolo k'a fɔ maliyɛnw ye walima i ye wari minɛ ou bien i ma wari minɛ bon wari minɛ ko kuma ninnu idris olu ye kabako kumaw ye quoi k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ b'a ɲɛsin ne ma ko ne ye wari de minɛ o tigiw sara bɛ ala bolo ni min ye min da diya u bɛ se k'o fɔ nka ne kɔni bɛ min dɔn ɲinɛ ye ne san bi saba ani wolonwula ye n bɛ ala tanu nka kabini ne ma se san bi saba ni wolonwula ma idirisi n ka cɛkɔrɔba ye min bila n ɲɛ o bɛ ne bɔ n fa ne yɛrɛ wolofa idirisi ne ye mɔbili mara o y'a sɔrɔ n tɛ san tan ni seegin bɔ o y'a sɔrɔ du bɛ ne bolo n tɛ san tan ni seegin bɔ ala nana an ka baara kɛ waajulu fana ye o fana diyara mɔgɔw ye jama tugura n kɔ mali la mali kɔ kan siya wɛrɛw la minnu ti maliyɛn ye walahi ne mago bɛ fɛn fɛn na olu b'a di ne ma ni ne mago bɛ miliyɔn kɛmɛ la bilahi a tɛ si dɛmɛbagaw bɛ ne la n'u b'a di yan donc ne m'a fɔ n ko n bɛ ibk dɛmɛ ko wari nka ni mɔgɔ mɔgɔ y'a fɔ ko a ye wari de di yan k'o de ye n yɛlɛma n b'o kiti to ala ma lahara e kana siratu tigɛ ni ala ma e ni lajɔ wa diɲɛ na yan n'a y'a sɔrɔ n'i ta ye tiɲɛ baasi t'a la mais ni nkalon de don k'i y'a da n na seereya t'i bolo dalilu t'i bolo ala kan'i faga fiyewu ni ala ma ko dɔ yir'i la n bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la o y'o ye yanni ne ni ibk ka ɲɔgɔn dɔn mɔgɔw bɛ ne dɔn hali u y'a fɔ ko ne ye range rover san ko ibk de y'o di ne ma ka sɔrɔ ne ka range bɛ n bolo o y'a sɔrɔ an tɛ a banna ko yɛrɛ ma kɛ ne ka range sannen don u b'a kalama u ye ne ka mɔbili bɛɛ ye n bolo yann'o cɛ chevrolet tun bɛ ne bolo n y'a kurakura san a tun bɛ n bolo yann'o cɛ bm kurakura tun bɛ ne bolo hali sisan mɔbili kuraw sanna o bɛɛ kɔfɛ donc fanga ma ne don mɔbili ɲuman kɔnɔ dɛ u y'a sɔrɔ ne bɛ n ka mɔbili ɲuman kɔnɔ mais faamaw bɛ mɔgɔw bonya mais k'a fɔ ibk k'a fɔ ne ye ko suwala yɛlɛma i k'a kɛ ten walima i k'an dɛmɛ kanpaɲi na i ka nin minɛ walahi bilahi talahi o ma kɛ nka n'an ka evenemaw bɛ yen politikimɔgɔ bɛɛ b'an bonya sumala sise yɛrɛ min bɛ bolo la ala k'a bɔ bolo la ala k'a ɲuman segin a ma an bɛ dugawu kɛ su ni tile sans haine ne ka evenema o evenema bɛ kɛ sumala ka bonya bɛna di ne ma a bɛ enveloppe bila ka na hali u ko wagati min na ko n farala ibeka ka campagne kɔfɛ sumala ka bonyaw nana ne fɛ yen sumala sise parce que olu b'u yɛrɛ dɔn olu b'a dɔn politiki ye min ye u b'a faamu a ka bonyaw nana an fɛ yen a ma bonya di yan ko suwala nin minɛ i ka n tanu walima nin minɛ n sera ni ɲɛ de non a b'a di yan parce que nin y'an ka jamana laselikɛla dɔ ye diinɛlasela dɔ ye hali n'o y'a sɔrɔ a ma fara ne kan n b'a bonya politikimɔgɔ caman b'o cogo la muntaga tali b'o cogo la n'an ka fɛn fɛn bɛ yen a yɛrɛ bɛna kuma dɔ la a bɛ fɛn di i n'a fɔ n'an ka evenɛmanw bɛ yen ibeka yɛrɛ fɛnɛ b'an dɛmɛ a b'a seko di an bɛ dugawu k'u bɛɛ ye o la mais k'a fɔ hɔn nin minɛ i ka nin fɔ nin minɛ i ka nin kɛ kaba ala ka ne da ye ibeka yɛrɛ bɛ se ka ne ka kuma mɛn a kɛrɛfɛmɔgɔw b'a mɛn a ma deli ka fɛn di yan ko nin kɛ k'a kondisiyɔne o ma deli ka kɛ ne la ne ka foyi tɛ yen ko mɔgɔ bɛ se k'a kondisiyɔne ne kan n'i ma nin kɛ tan eh, eh, eh, ou bien nin minɛ i ka nin kɛ tan walima n'i ma nin kɛ n bɛ nin kɛ tan nin tɔ kaba ala ye ne da ne ma siran ye ne bɛ siran mun ɲɛ diɲɛ kɔnɔ o ye nkalon ye ne bɛ siran min ɲɛ o ye janfa ye ne ma mɔgɔ janfa dɛ mɔgɔw de ye ne janfa ala k'an bɛ sababa ma kaba ala ka n da n ma deli ka dɛrɛmɛ kelen minɛ fanga la k'o bɛ ne yɛlɛma parce que fanga y'a sɔrɔ ne ka diɲɛnatigɛ mɔgɔ bɛ min kɛ diɲɛnatigɛ dilanni ye mɔgɔ bɛ min ka yɛrɛ ala fɛ yen diɲɛnatigɛ dilanni ye mɔgɔ min wolola silamɛya la ka fatu a la bon anw maliyɛnw bɛ min kɛ diɲɛnatigɛ dilanni ye o ye de nafolo an'i ye sow jɔ ɔ o camanba bɛ ne bolo ne sigiɲɔgɔnw b'o dɔn ne balimaw b'o dɔn o y'a sɔrɔ ne ni ibeka ma deli ka kuma ma deli k'a ye a ma n ye fo n'a kɛra telew ni eh, an ye sigi minnu kɛ jamalasigiw kɛ o de tun ye nin jaabi ye wasalamu aleykum karamɔgɔ i ka o jaabi an y'o fɛnɛ faamu mais karamɔgɔ mun fɛnɛ kɛlen don ka anw kunkolo sofi e n'i dɔgɔkɛ ni o ye tayizɔn ye aw de tun ko ko aw bɛ fantanw ka kɛlɛ la aw ka video kɔrɔw a dɔw kun man nɔgɔn tellement que fantanw kun ka danaya bɛ aw kan nka anw ma mun faamu aw kun bɛ fantanw ka kɛlɛ min na ko ji tɛ yen ko kalanko k'o ma ɲɛnɛbɔ ko kɔngɔ bɛ mɔgɔw la ko baarako tɛ ka lasabati nka hali sini o problème kelenw bɛ jamana in kɔnɔ nka aw y'o fantanw to yen bi ka taa fara ibk kan donc mun de nana n'o yɛlɛmali fɛnɛ ye n'i bɛ se k'o jaabi alhamdulila i ka nin question in diyara n ye ko an tun bɛ fantanw ka kɛlɛ la dalilu tɛ mɔgɔ bolo k'an tɛ fantanw ka kɛlɛ la o anw bɛ fantanw ka kɛlɛ la fo ka taa an sa don min na e ne bɛ fantanw ka kɛlɛ la o preuve bɛ bɛɛ bolo karamɔgɔ minnu bɛ wuli ani mɔgɔ minnu bɛ wuli ka kuma caman fɔ ne ma walima k'a fɔ k'u bɛ fanga kɛlɛ olu ni ne min bɛ fantanw ka kɛlɛ la ani min t'a la o dɔnnen don ni mɔgɔ min ye ne ka eh, baaraw ye ne ye baara min don ne ye wari min don mali kun ne ye wari min na don ekɔlisow ni kɔlɔnw foraziw dɔgɔtɔrɔsow la bi bi na a ka ca ni miliyari kelen miliyɔn ba kelen n faso kɔnɔ yan inchallah wa ne ka ekɔliso fɛn o fɛn bɛ yen mɔgɔ o mɔgɔ fa sara yatimɛ don bɛɛ ɲininko la mɔgɔ o mɔgɔ fa sara ni yatimɛ don ne tɛ dɛrɛmɛ kelen minɛ la n ka ekɔliso si la ne ye forazi sen yɔrɔ o yɔrɔ la fi sabililayi mɔgɔw bɛ taa ji ta a bɛɛ la n yɛrɛ ka da n ka so jɔlen don yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔw bɛ taa ji ta a bɛɛ la ni fantan dɛmɛ tɛ n b'o kɛ yan mɛ fantan dɛmɛli tɛ n ka bɔ ka taa n sigi rezo sosiyo kan ka kuma mɔgɔ kan e idirisi filɛ nin ne b'e dɔn e bɛ ne dɔn ni ne taara n sigi n y'o misali d'i ma k'a fɔ ko idirisi bɛ tan fa bɛ don e la parce que i bɛ n dɔn n b'i dɔn ɔ ni jiko gɛlɛya bɛ mɔgɔ minnu na walima kuranko gɛlɛya ne bɛ se k'o kuma las'a se yɔrɔ la ka sɔrɔ o tigiw ni ne bɛ ɲɔgɔn dɔn ka sɔrɔ réseaux sociaux tɛ ne kan k'a kɛ ten de ni ni mɔgɔ ye ɲɔgɔn dɔn a tɛ tiɲɛ fɔli bali mɛ a b'a fɔ yɔrɔ changer ne ka kuma bɛ yen sinon k'a fɔ ko ne ye fantanw ka kɛlɛ dabila ne t'o dabila fo ka taa n sa ne bɛ diinɛ min na o yɛrɛ de b'o waajibiya ne kan ni ne ye ko min ye k'o fɔ mɛ fantan fana kana bin faama fana kan si de kana bin si kan ni faama binna fantan kan o ka fɔ ɔ ni fantan fana binna faama kan o fana ka fɔ mɛ maliyɛnw fɛ dɔrɔn i kan ka kiritigi dɔrɔn de kɛ n'i ye karamɔgɔ ye dɔrɔn i kan ka bɔ k'a fɔ faama fa bɛ tan a ba bɛ tan faama yɛrɛ bɛ tan faama ka denbaya bɛ tan ne tɛ don o la mɔgɔ fɛ an ye nin liti bɛɛ kɛ olu ye hali hali kiyɔsiki ciko in filɛ nin ne y'a liti bɛɛ kɛ an ko ko mɔgɔw ka bɔ an ko ko mɔgɔw ka bɔ idirisi k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ karifuru da la k'an ka taa an ka taa malitɛli da kɛlɛ kɛ ka kiyɔsiki ko kɛlɛ kɛ walahi bilahi ne ye mɔgɔ kelen min ye k'o taara o yɛrɛ ne wele telefɔni na a kɛra kadija fofana y'a dun walahi kadija fofana kelen min na b'a dun ne ye mɔgɔw bila ka taa u taara yɔrɔ foto ta k'a ci ne ma vide vide mɔgɔ si ma ta donc i bɛ t'i yɛrɛ di o jamanaden suguw ma i bɛ k'u dɛmɛ mais olu yɛrɛ tɛ k'u yɛrɛ dɛmɛ an y'o camanba kɛ o de la ni ne ko n ko bon n bɛ n ka cogoya changer n bɛ n ka système changer n ka tiɲɛ fɔ cogo guerre fana bɛ n ka jamana kan n b'a changer parce que ko wɛrɛ bɛ min ka bon ni nin bɛɛ sɔrasiw bɛ kɛlɛ min na nord problème ka gɛlɛn ni nin bɛɛ centre problème ka gɛlɛn ni nin bɛɛ an bɛ ka solution ɲini o la n'an taara an ta kɛ critique ye dugu kɔnɔ su ni tile critique tɛ ban o de ka di maliyɛn ka critique kɛ ka fanga lagosi mais solution mun bɛ kɛ solution o t'a la sinon fantanw dɛmɛli anw bɛ sa o la parce que an b'a dɔn baraji min b'o la ne b'o dɔn e t'o fɔ ne ye olu t'o fɔ ne ye quoi ni n ko e n kan tɛ e ma mɔgɔ min bɛ ka kuma ale t'o fɔ ne ye parce que ne bɛ k'o kɛ ne ye fantan dɛmɛ min kɛ ale m'o kɛ fɔlɔ ne ka wari min taara fantanw na miliyɔn kɛmɛ yirika don ale k'o ma t'a la sunkalo ye n'an ye malow tila an ye sukaro tila an ye misiw di mɔgɔw ma an ye misiw faga fan bɛɛ e m'o kɛ mɔgɔ bɛ fantan dɛmɛ fɔ ne yan ne bɛ fantan dama min balo ne b'o da dɔn mais yɛrɛ yira kuma ka t'i sigi populisiya la walima démagogue la président bɛ taa ji tɛ mɔgɔw bolo kabi ala ye mali da jiko gɛlɛya bɛ yɔrɔ dɔ la de moribo tile musa tile alifa tile ATT tile donc an bɛ fara ɲɔgɔn kan n'a problème bɛ a bɛ fɔ ne tun b'a fɔ ne yɛrɛ ne ka ji tigɛra don la n taara n ye ji dayɛlɛ n kan ka min fɔ n y'a fɔ hali sisan jiko problème bɛ kɛ bamakɔ mais a ti komi ne wajibiyalen de don k'a sɔrɔ ne bɛ faamaw dɔn ka ban ni n kuman'u fɛ fɛnɛ u b'a lamɛn ko n ka taa n sigi réseaux sociaux de ka tugu k'o kuma fɔ o de don n'o tɛ ne suala ma bɔ fantan dɛmɛ la n b'a la fo ka taa n sa wa n t'a bila fo ka taa n sa o de kun y'o jaabi ye d'accord o jaabi fɛnɛ faamuyara karamɔgɔ suala baya ayidara anw y'a ye i ye video kɛ video min kɔnɔla la ni CMAS mɔgɔw Choguel Kokalla ninnu ani u ɲɔgɔnna caman i n'a fɔ Clément ninnu u ko k'u bɛna marche boloda vendredi don ko pour que IBK ka démissionner maliyɛnw bɛ se ka lafiya cogo min na hɛrɛ bɛ na jamana kɔnɔ cogo min nka an y'i ka video ye i ko mɔgɔw ma k'u kana bɔ i ye kuma caman fɔ a ye maliyɛndenw choqué parce que maliyɛndenw ko ko ni IBK ma bɔ yen ko hɛrɛ tɛna na mali kɔnɔla la an bɛ fɛ ka mun dɔn pourquoi bi Suala Baya Aïdara bɛ nin marche in contre la alors que d'habitude n'a tun fɔra marche Suala Baya Aïdara de tun bɛ ligne fɔlɔ kan nka bi o Suala Baya Aïdara kelen o bɛ k'a fɔ adamadenw ɲɛna k'u kana bɔ ka taa marche contre IBK n'i bɛ se k'o jaabi di anw ma
bɔn idris n b'o yɔrɔ jaabi i ye k'o yɔrɔ faamu n'i y'a ye ne ko mɔgɔw kana taa marisi la ne yɛrɛ ka video ye e ni ne ka raison a man jan ɲɔgɔn na o tɛ ibk ko ye ko ne y'o fɔ maliyɛnw ye idris n bɛ n kali alikuranɛ la bi kuranɛ de bɛ n ɲɛkɔrɔ n bɛ n kali a la walahi bilahi ni ibk yɛrɛ ko ko n ye fanga bila ibk k'a fɔ ko n y'a bila walahi bilahi o ye maliko bannen ye n kalila alikuranɛ la ni ibk yɛrɛ ko k'a y'a bila o la ale b'a bila ale bɛ taa lafiya kɔnɔ u yɛrɛ ɲumanna demokarasi ale bɛ taa lafiya kɔnɔ mɛ anw de ti lafiya tuguni parce que o ye mali cilen ye mɛ a bɛ kɛnɛ kan a bɛ kɛnɛ kan an ye kudeta kɛ att la sisan sisan kudeta kɛra att la sanogo ninnu y'a kɛ mɛ mun de bɔra a kɔfɛ mun de bɔra a kɔfɛ sanogo ninnu ka kudeta de kɔfɛ kidali ko banna tombouctou ko banna islamisiw ye gawo ninnu bɛɛ minɛ a sen fɛ rebɛliw y'a minɛ isilamisiw nana ka n'a minɛ olu la a kɛra an bɛɛ ɲɛna an filɛ o de kɔlɔn kɔnɔ an tɛ ka se ka bɔ o kɔnɔ o kɔlɔn in de bɛ ka dunya ka taa a fɛ ɔ n'a nana fɔ perezidan dɔ fana bɛ yen o ka taa ɔ jɔn de bɛna jɔn de bɛna sɔn jɔn ye jɔn de bɛna sɔn jɔn ka fanga ma sinɔn u bɛ ka ne ka video kɔrɔw ta k'a labɔ ko n delila k'a fɔ mahamudu diko ye ko eh, imam mahamudu diko n ka bonya b'a kan ne b'o fɔ kuma bɛɛ n ka kuma la mɛ sereden ka makaritɔ kasi t'a to a ba ka sin d'a ma silamɛ don ne yɛrɛ ye silamɛ ye nka fɛn min bɛ yen ni nɔ n'o man ɲi an b'o fɔ ɲɔgɔn ye u bɛ ka taa ne ka video kɔrɔw ta ko ne delila k'a fɔ ko diko ka bɔ ka tiɲɛ fɔ ne ko n ko diko ka bɔ ka tiɲɛ fɔ ko minnu na o wagatiw tɛmɛna o mɛ a ma bɔ o wagati o y'a sɔrɔ o kow bɛ yen fɛnɛ o kiyɔsiki ciko ninnu ni ko caman caman ne tun b'a fɔ a ka bɔ ka kuma mɛ a ma bɔ ka kuma o ne ka droit de fɛnɛ kun haut conseil président de don k'a fɔ a ye a ka bɔ a ka nin fɔ faama ye faama yɛrɛ ka kisi ale ka kisi jamanaden bɛɛ ka kisi ne y'o camanba kɛ mɛ a ma bɔ ka kuma mɛ ne ma deli k'a fɔ a ye n k'a ka bɔ fɔlɔ a k'a fɔ ko faama ka taa ka bɔ fanga la o ne ma deli k'o fɔ parce que ne b'a dɔn k'a fɔ faama ka bɔ faamaya la k'a to fanga la ne b'a dɔn o ye halaki min ye jamana ma a kudetalama o a demokaratikilama a yɛrɛ k'a bila o minnu y'a bila u ka duguw la an y'olu ye u ye kadafi bɔ yen min bɔra o la libi bɛ cogo min na bi an b'o dɔn egypte mɔgɔw wulila ka révolution kɛ ko président ka taa président taara a taara lafiya kɔnɔ a taara hɔrɔnya kɔnɔ mais sɔrɔsiw ye fanga ta sɔrɔsi min y'a ta ko k'a t'a bila sisi hali sisan ale de filɛ perezidan la a ye vote kɛ ka gaɲe ala ibk yɛrɛ k'a bila n'a ye ibk ja mɛ sɔrɔsi jumɛn b'i sigi k'a fɔ k'u bɛ ninnu lajɛ ko olu bɛna jamana di jɔni ma e ni kuranɛ cɛ mali sɔrɔsi jumɛn o bɛna sɔn k'a fɔ an bɛ jamana di siviliw ma politikimɔgɔw ma fo ka diɲɛ wuli sɔrɔsiw tɛ sɔn o ma aw b'o dɔn mun de b'a kɔfɛ ibk k'a fɔ k'a y'a bila sisan sadiri mɔgɔw tɛ ka yɔrɔ dɔ ye kuwa mɛ u bɛna ye n kalila kuranɛ la min bɛ nin kɔfɛ ne b'a dɔn ko in dabɔkun ye min ne b'a dɔn ko caman bɛ ko in kɔrɔ diinɛ kow b'a la fɛn wɛrɛw b'a la mɛ an t'an yɛrɛ bila o bɛɛ detaye la sisan walahi n'ibk k'a ye fanga bila bi min labɛnnen don sɔrɔsi minnu bɛ yen n'u bɛ gawo n'u bɛ kidali n'u bɛ tombouctou n'u bɛ santiri la o bɛɛ b'a fɔ a ma bɛn a ma an bɛɛ ye baara bila an bɛɛ seginna n'o kɛra terorisi minnu bɛ yen n'u bɛ santiri la terorisi minnu bɛ yen n'u bɛ nɔri la terorisi minnu dogolen don bamakɔ yan minnu bɛ bamakɔ yan terorisi minnu bɛ bamakɔ yan o la olu b'u bolo di ɲɔgɔn ma arme tɛ yen tugun foyi tɛ yen mali kɛra u ta ye maliyɛnw bɛ sɔrɔ ka nimisa u bɛ sɔrɔ ka kule ee ko suwala ninnu y'a fɔ an ye o ye de n'i bɛ k'a bila hɛrɛ yɛrɛ la dɛ u bɛ sɔrɔ ka n'a fɔ ko suwala ninnu y'a fɔ an ye ee suwala y'an laadi dɛ walayi n'an tun y'u lamɛn n'an tun y'a dɔn ee ya leitana e an ka an ka bɔnɛ ya woyilana e hali n'an tun y'a dɔn an ka bɔnɛ bilahi o dɔw b'o fɔ ne bɛ nin ko ninnu dɔn ko minnu b'a jukɔrɔ an b'a dɔn nin ɲɔgɔnnaw wulila siri u ye nin ɲɔgɔnnaw de kɛ siri ka siri ci u ye nin ɲɔgɔnna de kɛ jamana wɛrɛw kan i n'a fɔ tunisi ninnu mɛ halisa bɛɛ b'a u bɛɛ b'a nimisa la a si ma hɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ y'a ka fanga jagoya la ta walima k'a fɔ ko faama ka taa a demokaratikilama o a tɔgɔ a dɔwɛrɛlama o a kudetalama o a si ma kɛ hɛrɛ ye donc ne bɛ se ka kuma min f'i y'o la o y'o ye anw delila ka kuma k'a fɔ diko ka bɔ a ka kuma a ka kuma ko min na a ma bɔ a ma kuma a la o o kɛra bɛɛ ɲɛna parce que o y'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛ gouvernement ka baara la mɔgɔ min bɛ gouvernement ka baara la o tɛna se ka kuma fɔ gouvernement ye o kab'ala ne suwala da gouvernement ka mobili tɛ ne bolo gouvernement ka mobili bɛ mɔgɔ minnu bolo u b'a dɔn kab'ala ka n da gouvernement ka so jɔ u ye mɔgɔ minnu ka so jɔ olu b'u yɛrɛ dɔn ne bɛ n tɛgɛ da kuranɛ kan o la dɔ ka bɔ u k'a fɔ ko mobili min bɛ n bolo n yɛrɛ y'a san a mɔgɔ kɛlɛkɛla dɔ ka bɔ k'u fɔ kɛ et puis ne ka problème min ne mana minisiri kɔrɔ ye idris minisiri kɔrɔ fanga kɔnturu la walahi bilahi ne tɛ fara o kan minisiri kɔrɔ ma fɔ politiki mɔgɔ dɔ dɛ sumayila y'a ta yira bɛɛ la a ko n tɛ fara IBK ka foyi kan mɔgɔ bɛ se k'o lajɛ i b'o faamu mais minisiri kɔrɔ san kelen san fila san duuru IBK ka minisiriya la e ka demisiyɔne walima IBK k'e bila e ka sɔrɔ ka n'a fɔ an ye ko IBK kelen man ɲi anw bɛ da i la o tuma danga de b'anw wa walima an ye bagan de yan anw tɛ bagan ye wa an ti bagabaga mɔgɔ mɔgɔ bɛ dɔgɔyama ni fɛn na c'est ton problème mais ni mɔgɔ mɔgɔ ye dan sago ne kan ne kan ka min kɛ ne b'o dɔn ne ma fɔ i t'i hakilina fɔ n kan dɛ mais n'i ye dan sago n kan ne kan ka min kɛ ne b'o dɔn nkalon minnu dara an na mɔgɔ minnu bɛ ka nkalon da an na an b'o di ala ma maa o maa n bɛ n ka kuma kuncɛ n'o ye maa o maa delila ka musoko nkalon da an na i ma tila ka segin i kɔ ka tuubi i y'a da an na n y'a ɲini ala fɛ ala kan'i faga fo ala k'i malo ala k'i malo diɲɛ ye ala k'i malo lahara ye mais en général idris ni mɔgɔw dɛsɛra dɔrɔn maliyɛn yɛrɛ ci bɛɛ y'o ye musoko kuma wariminɛko kuma o de y'u ka kuma ye nous on avance an bɛ taa ɲɛfɛ de n tɛ siran ka bɔ ala k'an dan ma siran ni n siranna don min na ala k'an faga o don kana si nin na nka min bɛ nin ko in kɔfɛ ne b'a dɔn faama k'an ka jɔn ye ni faama sɔnna ka k'u ka jɔn ye u ti kɛlɛ kɛ o la n'u mago bɛ marché min na a bɛɛ bɛ di n'u mago bɛ minisiri min na a bɛɛ bɛ di bɛɛ b'a dɔn sisan minisiri yɛlɛma de fana bɛ yen ni minisiri yɛlɛma bɛ yen an b'aw de k'an ka c'est à dire an ka balo ɲini sira ye jagokun de ye jama in ye quoi maliyɛnw ekɔlidenw problème b'aw da la ekɔli mɛtiri problème b'aw da la an bɛna o kɛ jagokun ye n'an y'aw labɔ anw de ka fanga bɛ ye a bɛ fɔ ko nin bɛɛ bɛ karisa kɔ wa nin bɛɛ jama b'a ka idée kan wa communauté internationale b'o dɔn afiriki bɛɛ b'o kalama bɛɛ b'o kalama ale b'a ka fanga sɔrɔ e de kan a tɔgɔ sɔrɔla e de kan a bonya sɔrɔl'i kan wa i ka foyi tɛ changer u y'a jumɛn kɛ yan nɔ a liti jumɛn kɛ ko résultat dɔ bɔra a la résultat min bɔra a la k'u ka mɔgɔw ta minisiriya la résultat min bɔra a la k'u ka mɔgɔw ta dirɛkitɛriyaw la résultat min bɔra a la u yɛrɛ pɔsi kɔnɔnaw fara mobili kuraw sanna a banna dɔ wɛrɛ foyi ma kɛ n'o tɛ ni question wɛrɛw b'i bolo n b'a bɛɛ jaabi mɔgɔ ta t'an ye an ye maliyɛn de ye e ye maliyɛn ye cogo min na ne ye maliyɛn ye ten mɔgɔ dɔw bɛ bɔ u bɛ manamanakanw fɔ aa ko suwala e yɛrɛ man ka kuma maliko la u ye mutayako kumaw fɔ yan nɔ ne mana jɛnɛyakɛlaw ye ko mutaa mɔgɔ mɔgɔ b'a fɔ ko mutaa bɛ taa don ta a bɔ ta kaba ala ka ne da a tɛna se ka na ni muso ye ne y'o de fɔ aw ye a tɛna se ka na ni muso ye ko ne kumakan filɛ walima ne ka écriture filɛ nin ko ne ye hali mutaa ko kuma yɛrɛ f'u ye kaba ala k'an da kaba ala k'an da o t'aw bolo a tɛ se k'a kɛ o fo k'aw sa a cɛ tɛ a muso tɛ mais i bɛ se k'i ka manamanakan kɔni fɔ e ka nkalon ta ka da n na k'a sɔrɔ ko k'o nkalon ye ko o kosɔn ko n man ka kuma e fa kumana ne bi kuma e ba kumana ne bi kuma e fa ni ba ni e yɛrɛ aw si tɛ ne ni maliyɛnya cɛ ne yɛrɛ fa ni ba tɛ e ni maliyɛnya cɛ a t'i fa ni ba ni maliyɛnya cɛ e bɛ se ka ne bali ka kuma est ce que nin tigiw ka kɛnɛ ne ye min ye a n'olu ye min ye olu b'o dɔn ne ye min kɛ n ka jamana kɔnɔ olu b'o dɔn olu yɛrɛ fana ye min ye olu fana b'o dɔn nka olu de ka fanfɛla ye dɔgɔyamakɛlaw ye olu de ka fanfɛla ye neninikɛlaw ye tɔgɔtiɲɛna ye olu de ka fanfɛla ye anw bɛ ala deli ala k'an kisi o ma nka min b'u kɔnɔ n'a sabatira e idirisi n y'a dɔn dɛsɛ min bɛ fari la i b'i yɛrɛ ɲini o anw m'an ɲɛ cɛ a kan parce que an b'a fɔ k'i y'o de faamu n'u nana e min bɛ wurudi la tijaniya i b'a bila hali maa t'a f'i ye bilayi min bɛ ninnu kɔnɔ n'a sabatira n'i y'a mɛn i b'i sigi ko love dɔnkili walima i b'i sigi ko eh, eh, i bɛ eh, kɛ arapɛri ye walima i bɛ kɛ jeli ye ninnu bɛ nin bɛɛ de kɔnturu la wa o kɛlɛ de bɛ sen na o planw n'o stratégiew de bɛ yen mais ala kana sɔn dɔrɔn ni ibk kɔni ko ko n y'a bila ibk yɛrɛ de bɛ ka mali sauver parce que ibk tɛ k'a bila ni ibk ko ko a y'a bila a banna mali ko banna an ka sigi an k'a lajɛ mais ne ni ɲɔgɔnna caman y'a faamu bi ne ka video kɛlen ni sisan cɛ ne ye appel min sɔrɔ kɛmɛ kɛmɛ yirika don minnu bɛ k'a fɔ n ye an m'a faamu mais an y'a faamu et puis alhamdulillah an bɛ ka mɔgɔw la sensibiliser arajow ni fɛnw na an fana tɛ siran n'u ye jama labɔ an fana bɛ jama labɔ bɛɛ b'a ye anw bɛ jama labɔ ka faso jɔ ka jama labɔ ka mali kɛ hɛrɛ jamana ye anw tɛ jama labɔ k'an faso ci an fana bɛ jama labɔ président tɛ taa a b'a ka mandat tɔ laban ni fili min bɛ président na an b'o fɔ a ye o fili bɛ dilan cogo min na an bɛ jɛ k'a dilan ka gouvernement ɲuman sigi an bɛ jɛ k'o kɛ mais k'a fɔ ko faama yɛrɛ ka taa an b'an si kɛ nin na a ye ATT lataa a ye musa tarawele lataa don o don an bɛ ka bin dingɛ kɔnɔ an bɛ guerre la président o président mana na ka wuli k'i ni siri o ni na n'u sirila ATT ni na yan fo k'a perturber o kelen daminɛra tuguni IBK fɛnɛ la o tuma président min bɛ na nin kɔfɛ ni politikimɔgɔw yɛrɛ kununna u b'a faamu aw fɛn fɛn bɛ girin na bi fanga nɔfɛ IBK ka taa ni IBK taara u bɛ ko kɛ aw la u bɛ juguya ni IBK ye aw sigi a k'a lajɛ ninnu bɛ min nɔfɛ ne b'a dɔn mais ne bɛ ka nin bɛɛ fɔ n bɛ k'a kɛ maliyɛnw de kama dɛ nka maliyɛnw bɛ tila ka n'a ye nin de kun ye ne ka kuma ye suala baya ayidara zulfakar wasalamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatu d'accord karamɔgɔ suala baya ayidara vraiment an y'i ka jaabiw mɛn i ye question bɛɛ repond kelen kelen a diyara n ye a bonyana anw ma o hukumu kɔnɔla la an b'a f'i ɲɛna ko vraiment merci beaucoup ni ala sɔnn'a ma an bɛ na i ka ci lase maliyɛndenw ma maliyɛndenw yɛrɛ k'u ka tata an'u ka bilata sɔrɔ i ka kuma kɔnɔla la aw balimakɛ idris martinez konipo toujours ka taa kunnafoniya sanima ɲini ka na di aw ma donc k'a fɔ aw ɲɛna ko nin de tun y'aw tulo garisigɛ ye o salamalekun